isi ichie ụzọ bụ ndụ igwe isi ichie chiaghanam ọ ndị ọma ndị ọma ichie akụ kalịa a na-amụrịkwa anyị ma na amụ ụdị na ị agbasa iru nwanne laalụ akụ iriri nne laalụ isi ichie okey nweke nna bụ enyi ichie eze ugonna nnukwu nwa injinia Emma Odimgbe isi ichie Ben Ọkpala ome na nwayọ sekretịrị anyị o nwa Chinamelife Charity daalụ vice president ichie cultural club ife mebulu mma n'oko sam okonkwo onyedum satin nwoke ọma okwuluọra sapo nnọnụ diji na ụmụoji ị kala aka nwanne o daalụnụ idi ugonabọ na ụmụ n'obosi akụ na-ebi okwu nnukwu mmadụ dike izu onye ọma ije eje anyị daalụ eze chukwu ọgalanya daalụ nnukwu nwa onye ọ ga-adịlụ mma daalụ ome mgbe o ji ọgaranya norbert daalụ chichebeli chikwubali n'eziowelle nnọnụ nwa zodakụ na abatete nnukwu nwa daalụ akụnyi na ụmụoji ị kala aka nnọnụ obi sobe nwanne m daalụ nnọọ agụ nna ya na abatete nnukwu nwa agịdịwa na enugwu agịdị nwa chinamelụ nnọọ ije idi deeme thank you ngenge na amaọbịa ufondu ugonabọ na ụmụoji daalụ eze dị n'obi na abatete daalụ ume nọ na mmadụ nwoke ike daalụ nze na-asa anya nnukwu mmadụ ị kala aka akụ ị kalịlị akalị na idemili akụ kalịa nwanne oko isi n'obodo prezidenti ndị idemili anyị na-asị gị nnọọ nwanne m o ee didadi nnewi niine daalụ ọnwa asị gị tibelụ ọra ma ndị mma ma ndị njọ ọ nwanne cubana nnọọ mmadụ abụrọ chukwu Doctors, nnọọ nwanne m o Akudo worldwide ee Uche Egbuchunam nwanna Akudo na Ogidi Nnanyelugo na Abagana nwoke ike nnukwu nwa daalụ mmili nọ na-edo n'Ojoto ọ dị nkenke eme ile nwanne m o oke osisi na-ekene mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ nnukwu mmadụ na Nkpor ezi n'aka akụ ilulu ụnọ nnọnụ ichie okigbo david ilani n'ogidi nnọnụ ichie eze ugwu nnukwu nwa anyị na-ekene uhenze ọgalanya nkwụcha abụrọ ụjọ nkwụcha abụrọ ụjọ ide mmụta ọnwụ dị iwe ọgalanya omelọra na isu njaba onye ọma ka ị bụ anyị na-asị gị nnọọ osadebe omelọra ka ị bụ daalụ nwanne m ọra nwezu akụ na ogidi nnukwu nwa e ji eme ọnụ onye ọ ga-adịlụ mma a na-eto ọgalanya daalụ nwa chinemelụ ibe n'ọraukwu akụ naabọ nnukwu mmadụ anyị na-ekele ijele idemmili patrick anuna onye ọma anyị na-ekele ya o eze ma nwanne ya nnọọ eze kwesili eze kwesili onye ọma mbọsị ụtụtụ ịkala aka sabi sabi nwa chinemelụ ife anyị na-asị gị nnọọ pi pi ezeọgọ onye ọ ga-adịlụ mma anyị na-ekene nna mụrụ ụkwụ ọsọ onye ọ ga-adịlụ mma thank you so much ụbaka nweke nnọnụ nnọnụ ịtali obosi na nwanne nke m ịtali obosi ee ichie onye ọ ga-adịrị mma dọkịta toni ọnọnye ọkụ nwa na obosi nwanne m ịchala acha ọnwa na-eti eti ka ị bụ daalụnụ ichie ekene bụ ichie ekene bụ ịkala aka ee nwa chinemelụ chiyelugo daalụ ezennịa na otolo nnewi akpọba akpọrọ ị ma na onye ilo na-akpọnụ ịkala aka nwanne m o